ndị be anyị ekene m unu kene nwoke kene nwaanyị ikolobịa igwe igwe nu ndị eyom ekene m unu kene ndị eze ọdịnala na ndị ichie ee ekpere anyị bụ na ọ ga-agaziri nwoke gazielụ nwaanyị ụmụnne m ụtụtụ ọma efifie ọma uhuruchi ọma dịka ebe ọbụla ị nọ wee na-esonyere anyị nakwa oge i ji wee na-esonyekwara anyị a sị m ka ọ mara onye ọbụla mma ee o nwere onye anyị chọrọ ka ọ nwụọ nwere onye anyị chọrọ ka o fuo ekpere anyị bụ ife ọma niile na-emela anyị ya meelụ ndị ọzọ mana igbo be anyị o nwere ife m sị ka m lụtụrụ anyị aka na ife niile nwere nkwo oyibo kpọrọ ya moderation ee ihe na-ekwesị ekwesị nke izi dịka ibie bụ na mmepe obodo dị mma mana mmepe obodo nweziri ebe ọ na-aga nke ikpeazụ a n'ala Igbo ọ bịa dịka osisi metụ ya aka oyibo kpọrọ ya civilization ya n'olu ndị iti iji wee maa atụ i nee anya ị fụ na Chukwu kere anị Igbo kesịrị anyị ihe niile o nyere anyị bụ ihe ga-enyelụ ndụ anyị aka ka ọ dịla anyị mfe mana anyị ji maka civilization ya bụ mmepe obodo na oke ọchịchọ anyaukwu ndị mmadụ na-emebisi ife iji maatụ osisi dị n'ala Igbo anyị ji maka mmepe obodo na-egbutu ma ndị kwesịrịnụ ma ndị na-ekwesịrọ nyekwanụ ntị ka mmadụ yala ịsị na Chinwatakwakụ sị na mmepe obodo na-emebi obodo ihe niile na-enwe nkwo ma ndị kwesịrị mgbutu ma ndị na-ekwesịrọ mgbutu osisi dị n'ala Igbo bara ụba Chukwu ji wee chọọ anyị mma mụwa bụ Chinwatakwakụ na-agwa gị na nghọta nke m na osisi dị n'ala Igbo dị ụzọ ịtọ ịtọ ka ọ dị nke izizi bụ ndị na-amịrị anyị mkpụrụ anyị ji enyelụ ndụ aka iji maatụ mangolo fa ụkwa na ndị otu oloma fa fa dị iche iche ọzọ dị ka ibie bụ osisi nka na ụzụ dịka ụmụ osisi a ejigasị akụ gbamgbam n'ụlọ alụ oche ụmụ ihe ndị a gasị dịka osisi ọjị a bịazie na nke ikpeazụ e nwere osisi mmụọ oyibo kpọọ ya spiritual trees osisi mmụọ eji alụ ọrụ mmụọ dị iche iche fa erika bido na nke izi e nwere ogilisi nke mmadụ niile ma e nwere osisi a na-akpọ anụnebe a kpọọ anụnebe a ụfọdụ ndị a na-afịa akọ ihe ọzọ e nwere osisi anụnebe nwee ee osisi dịka ebenebe asịrọkwa nga ebenebe ebenebe bụ afa obodo enwere osisi ebenebe mgbọsi buru gboo maka ụmụ osisi a dịsị n'ala Igbo nwee ife fa na-eme osisi ọbụla dị ile a na-emelụrụ emelụ a na-emelụ osisi emelụ otu esi emelụ mmụọ ọ bụrụ osisi dị ile iji maa atụ osisi ebenebe a amarọ m ma ị fụnụgo ịbata na ihe dịka na shọpụ mmadụ ma ọ n'ụlọ ọrụ ya ị na-abata ị fụ osisi akwụkwọ osisi ekobe ekobe ọ kpọnwụgo ọ na-adị ụzọ naabọ ọ na-adị ọbaraba ọ akwụkwọ ebenebe dị ya a. ihe ọ na-alụ bụ na ọ bụ na ọ dị ile n'ebenebe ebe a katala ya o nwerọ ife ọbụla bụ amoosu ya-abatanwu ebe a mee ife ma o meluo ife ọ na-abata ihe ọbụla ya na ya so ya wụsị ebe a maka na akwụkwọ ebenebe a si ya enwere ndị ọzọ gasị akwụkwọ osisi dịsị iche iche enwere osisi ngwu dị fa erika enwere akpụ enwere akpụ ọkalete ejitete oke na nwunye ọ dị ịbụọ na abụ ụmụ osisi a dịsị n'ala Igbo ife ya ma mma osisi akpụ na-ebu ibu too ogologo ee enwekwuru osisi ọjị ọjị anyị na-ata ata osisi na-amị ya enwere ọjị nwee ọjị ọjị dị iche nwee osisi ọjị n'agbanyeghịzikwa na nke ikpeazụ a na ihe dị iche iche na-emezi ọjị nwe nke na-epulu onwe nwekwazi nke mmadụ dịka anyị na-akọ mana ihe ọ ị nweta ọjị onye ọbụla mara ọjị fụ ya ama nke bụ nke mmadụ kọrọ akọ na nke puru onwe ya ọ bụrọ ife anyị bịa kọba n'ebe a osisi dị iche iche dịka e nwere osisi ọgbụ ọgbụ bụ nke eji eme ejikwa ọgbụ eme ife chi ife chi nwaanyị ọ nya bụ osisi dị n'ala Igbo nwoke anara alị enu ya ụfọdụ nwere ike iti mkpu mana osisi a nwoke anara alị enu maka na a na-afụ ya dịka osisi nwaanyị nwoke lịa ya enu a na-afụta ya na ọ melụrụ osisi a ụmụ ife a niile mgbọsi buru gboo osisi dị ile fa erika enwere m ogilisi nke anyị niile ma na eji eme ife chi ogilisi na-adị ka kọnekshọn dị n'etiti ndị mmụọ na ndị nọ ndụ ụmụ ihe a niile erika ekwugo m maka ngwu mana ife anyị ji maka ya wee bịa tata bụ ọfọ osisi a na-akpọ osisi ọfọ ọfọ so n'ofu n'ime osisi mmụọ enwere n'ala Igbo ọ dị n'ala Igbo bụ osisi anyị na-ekwu ebe m fụgasịrị ọfọ afụgo m ya na Agụlụ na Anambra steeti afụgo m osisi ọfọ a na na Ọba Nsụka afụgo m osisi ọfọ a na ee eh, Orumba ọ dị na be nna m bụ Anam ebe m si bịa ụwa anyị nwere isi ọfọ na be anyị ọ dị ya ee ka ebe ndị ọzọ m fụgasịrị isi ọfọ a ka ebe ndị ọzọ wee dịrị gabazie ee anyị na-ekwu gịnị bụ ọfọ mgbe niile gị na mmadụ na-ekwu okwu ọ sị gị na ya jiri gị ọfọ ma nwoke sị na ya ji ọfọ ma nwaanyị sị na ya ji ọfọ gịnị bụ ọfọ anyị wee sị ka anyị bịa tata ka anyị tapịa ya maka na ụfọdụ ndị amarọ ihe ọ pụta ọfọ na nkwenye ndị Igbo bụ otu n'ihe ndị mmadụ kwetere na a ga-esi n'ime ya nweta ikpe nkwụmọtọ ọ dịka onye ọbụla a na-emegbu emegbu kịta maọbụ na mmadụ na-analị ya ife n'ike ka m bezie ya na nkenke mbọsị bụrụ gboo ndị mmadụ ma ndị eze ọdịnala ma ndị aka ji ọfọ bụ ọfọ a ka fa na-eji egosipụta ihe ndị mmadụ ejirọ ike ejebu n'alụsị mgbe gboo maka na ọfọ anụ anyị na-ekwu okwu ya na ọ dị ile iji wee maa atụ na enwere ife dịka ọfọ enwe afa ndị gboo na-abagasị ndị mmadụ iji wee ma na ọfọ na ọ dị ya n'eziokwu n'eziokwu e nwere Ọfọma Ọgụejiọfọ Ọfọdile Ọfọegbu Ọfọkaja Ọfọkansị ọ nya ka eji wee ma na ọ nwere ife bụ ọfọ ọfọ anyị na-ekwu okwu ya bụ nnukwu ihe ka ọ bụ n'ala Igbo mana ọ ka anyị jiri nwayọọ nwayọọ na-alepụta ka onye ọbụla nwee ike na-esonye ọfọ a nwee ike ọ bụ na ọ dị na be nna gị mana ị marọ ọ bụrọ ebe niile ka ọ dị a sị na ọ fụlụ ọjị kpaa ya nkụ na ada afụ ọjị kwadaa ọ bụ na ọfọ a dị na be unu ma ọ bụ na ọ ka dị ile ị marọ nnukwu ihe unu nwe ee ụmụnne m ka anyị kpabili anị su a n'ọkụ ka anyị jiri nwayọọ nwayọọ na-alepụta ka nkụzi a ka mmadụ niile nwee ike sonye anyị cheta na onye gị na ya ka nọ bụ maazị Chinwatakweakụ anyị nọ na Facebook anyị nọ na YouTube Maazị Chinwatakweakụ binyere anyị aka n'akara subscribe na YouTube binyekwara anyị follow na Facebook ka ị nwee ike na-enweta mkpọtụrụ anyị oge ọbụla anyị gbagotere n'ikuku biko sonye n'ebe mkparịta ụka eh, comment section n'olu ndị iti ka ị gwa anyị ma ọfọ a ma ọ dị na be nna gị ị fụnugo ọfọ a o nwenugo ihe gị na mmadụ mekọ ọfọ abata n'ime ndị be anyị ee anyị sị ka anyị kpabiri anị su a n'ọkụ na nke tata maka na nwa ebunu naa azụ o wee bịa ọgụ chere anyị mbọsị Friday ọzọ na-abịa ebe anyị ga-ebidokwa nkụzi ebe anyị ga na-agakwa n'ihu na-akụzikwa maka ọfọ a oge ọzọ anyị ga-abịa anyị nwere ike ịkụzi kedu ka esi enweta ọfọ a mgbe ọzọ chebiri anyị ụmụnne m daalụnụ